tiyeni timvere izi osatalikira komanso tikathapo mupange download video iyi musunge kuchitira pamawa ah, ana obadwa pamawa kuti azamve kuti chinachitika ndi chani pa imfa ya ben longwe zomwe kwambiri Rich, Ben Longwe mwendo umamvuta koma sikuti umamvuta ngati this week kungoyambira last week imene afanisa nami ndimakambana nkhani za mwendo zosona nezo mwina uh, twice a day timakamba koma atapita ku mzuzu ku mzuzu anakambaya injection Inje- kungochokera kumbaya injection imenepo iwo- iwo amati akumbaya inje- injection wa kansa kenako kuzampeza kuti si kansa mukuona nde ineyo ndikutha kuona ngati ndi plot from mcp anagwirizana mwina ndi madokta kumbaya injection wa poison slow, slow poison chifukwa mukaonesesa muka

although munthu wamwalira mukuona nde pamakhalabe zambirimbiri komano i believe kuti ndi poison Anam- anam- anambaya poison ku mzuzuko nde panopano sinanga munthu odwala amangoti chilichonse wandipasa dokota ncha bwinobwino komano it was slow poison pano pano inafika on stage yokuti sanakathaso kupangira mwina Eh, so eish, ine ndikuona ngati madokota awawo ana- mwina anagwirizana ndi a mcp mwina dokota mmozi anali wa mcp amamsakasaka nkupanga zitete eyetu a richi ndi zomvesa chisoni ndi zomvesa chisoni nene naita kuimba mo namba osati kuimba sa muthu ya street ntamba iwe anthu akuyamba maso ne kuimba sa street namba la eyetu nde zosaenda koma zosaenda mwazimvera nokha anambaya jakisoni akuti kumaganizira kuti ndi kansa sindinetu mwayimvera nokha nkhaniyo so uh, tiye timvere zimene anakamba ben longwe i think zimene zapanga lead ku imfa yake ya ben longwe tatiye tizimvere limodzi i think imene ndi ya half an hour if i'm not wrong i think 20, 28 minutes and 19 seconds let us be there
ndikulandireni okondedwa omvera kulikonse kumene muli lero lino pa 13th of uh, march 2025 and it happens to be on thursday while my time says 40 minutes after 15 hours which is uh, 20 minutes to 4 chigawo chimenechi chakumadzulo ndipo m'bwalo limeneli muli ndine charles ben longwe Ya, ndikulandireniso motero kuno ku University of Hard Knocks kachiwiri as I promised kuti ndibweranso pano tili ndi nkhani zambiri zimene tifuna kuti lero lino pomafika madzulo mwina tichite cover chifukwa nkhani zikungobwera mafailo mafailo mafailo mafailo nde tikutengapo imodzi in 3 days time koma lero tifuna kuti tigabadule nkhani zingapo tsiku lake la lero ya nde nkhani pomwepo muli ndine charles ben longwe nkhani zake nzomwe zija za amaarrest zimene zakhala ngati kuti zili pa social media zikutrenda zikuyendayenda alright lero tifuna tikambe za nkhani imene tigabadule za nkhani zimenezo alright tamvetsedwa kuna kuti dr atupele muluzi amene ali mtsogoleri wa udf chipani chija chodziwika bwino cha yelo yelo yelo chimene chinamenya nkhondo mdziko muno kuti mdziko muno mukhale democracy akumufuna kuna kuti ammangenso dr atupele muluzi as it is on the social media alright ya ndipo nkhani imene tiisukuta lerolo osatinso mwamasewera mosayang'ana nkhope e, anthu ajo ajo ajo ajo ali mwabiti nyono ambere futi na- n- lerolo lero ayi ayi ayi ayi ayi lerolo tifuna tigabadule zimenezi

alright ndikutitu nditola mwala maphang'ombe bwana pano tufuna kugabadulana zenizeni ndiye palinso nkhani imene yokhuzana eh, eh, shepherd eh, prophet shepherd bushiri amene amene ali kale mcustody kumangidwa ndi mkazi wake akuti akubwera ku south africa makosana ine ndi charles ben longwe lero ndifuna mundimvesesa our government ndizisakaniza ndi zizungu chifukwa choti nkhani izi kumapita pa social media zimapita pa youtube kuti anthu ena ake nawonso azimva so ndizimenya kasakaniza kachizungu kangothyokathyokako plus chichewa chathuchi ngati sichitumbuka ngati sichiyawo ngati sichitonga tizikamepo kuti aliyense azimva zimene ndifuna kuyankhula makosana dziko lino la malawi laberedwa osati masewera kuberedwa ndikati kuberedwa makosana mavuto amene tili nawowa its because ife taberedwa mwandimva taberedwa mdziko muno taberedwa ndifuna mumvesese amayi ndi abambo ngati mukugona ndi njala inu kunyumba kwanu mdziko muno ife taberedwa pa zaka 10 takhala tikuberedwa dzikoli dziko lino bwezi lili patali kuopsa koma dzikoli taberedwa nde ndinene chonchi mdziko muno muli milandu ikuluikulu yokhuzana zuneth sattar amene anabera system sanakabe mtchalichi sanakabe kaya kuti koma system ya boma yonse kuba ndi anthu a boma kuyambira chipani cha dpp kuzafika chipani chimene chichi cha mcp kuba kupakula chimwene kupakula taona anthu ife muboma limene lili la chakwerali akutenga magalimoto kumakabweza ine yanga iyi ndikubweza galimoto iyi taona zinthu mdziko muno anthu akupangidwa suspend koma osapangidwa prosecute kumangidwa kuna kuti this one is invo was involved mu milandu ya Zuneth Sattar taona anthu akukhululukidwa mu dziko linolo kukhululukidwa atabera mis, ataba misonkho ya malawi ndi Zuneth Sattar kukhululuka mwayiona imeneyo taona ife anthu akukhululuka akukhululukidwa milandu yoopsa kwambiri ya mabiliyoni us dollars kuberedwa dziko la malawi kumakamangira zitukuko kunja ndi Zuneth Sattar ndi government officials dziko ndikumasauka ndikukhala mmene pano pa kuti tilibe olo, olo helicopter ku, ku, ku, ku, ku, ku, ku, ku, chani, ku, ku mdf tilibe, hoko- tilibe olo ndege ku mdf taberedwa dziko muno muzipatala mankhwala mulibe muzipatala mukungochitika chisa ine ine ine ine ine i went to the hospital chifukwa cha mwendo wanga olo ndimachita produce ma audios makosana ndili mma pain osati masewera ndi mwendo wanga umene ndikumvera kupweteka osati masewera ndi hip joint kupita kuchipatala kujako dokta kumakungondiyang'ana mwendo ndikundiuza kuti uli ndi kansa iweyo kungondiyang'ana no examination no uli ndi cancer tiye ku palliative care unit kukandimwesa zimankhwala zimadripi zotere choncho choncho kupeza kuti mwendo wanga kutsiku lomwelo kuyambira kuchipatala wesi timwendo kuzaza kutupa chipatala cha boma chimenecho As I'm speaking right now, I'm losing my hair like no man's business. I don't have hair. sisi limo ndangodisiya momwemo koma kungoligunda chonchi likungoyoka chifukwa cha zipatala za dr lazarus makadzi as i'm talking right now i'm in serious pains i'm even afraid to go to the hospital chifoti when you are recognized kuti uyu amapanga izi nde kuti iweyo basi ufa Ku- ku- ndikulolera kukhala ndi moyo mma pains koma kuopa kuti kuti ndipite kuchipatala akangondimaliza fa ndimaliza kale boma la dr lazarus mccarthy chakwera no medication kupita kuchipatala private side kukupanga kukupanga admit no medication iwe kumakagula mankhwala kunja kumamwera mchipatala kukutchajanso ukamapita ulipire ndalama zandichitikira ine mdziko muno mwayiona imeneyo zandichitikira ine mdziko munomo mmene ndikunena pano pa mwendo very serious pains osati masewera mukamandimva ndikuchoka ndikutulutsa ma audio ma audio osenaje ndimatulutsa ndili mchipatala mwendo kundipweteka osati masewera dislocation on the hip joint imene yachita disable misempha ina yonse kuti magazi sakuyenda bwinobwino mwendo uli chitupire ndikugona movutika kuyenda movutika am not okay muzipatala zimenezi mankhwala mulibe why because our government has been our, our, boma lathu laberedwa the system has been robbed dziko lathuli no one wamene akubwera kunena kuti let us arrest those people ma, ma anthu amene ma intruders amene atibera mdziko muno achina zuneth sattars zuneth sattar akukanika kuti ampange interdict abwere kumalawi kuno azayankhe milandu afunseni a dr lazarus mccarthy chakwera a mzikamanda amene ali a chief justice ku judiciary afunseni why zuneth sattar is not interdicted kuti abwere ku dziko lino azayimbidwe milandu ya corruption tafunseni a minister of justice a mvalo why zuneth sattar is not given a warrant of arrest kuti abwere kuno he mu- must be interdicted abwere kunoko azayankhe milandu mm, mm, ya heavyweight imene anabera dziko lino misonkho ya malawi ndi yankhaninkhani ma billions in us dollars mwayiona imeneyo akukanika kuchita zimenezo zuneth sattar is in uk is enjoying his life everything is okay dziko lino laberedwa likusaukira saukira every day mu boma limene la dr lazarus mccarthy chakwera boma la mcp tikachoka pamenepo ngakhale mu dziko momwe muno tikuberedwa nthawi zonse ha tilibe tilibe forex tilibe forex dziko likukhala bankrupt ndikumalemera anthu ndikumalemera chipani dziko ndikukhala bank no one has been arrested for robbing this country mwayiona imeneyo nkhani yovuta kwambiri zoona lero tizikakamba nkhani ya prophet Bu- shepherd bushiri akuti anapanga money laundering ku south africa mu tchalitchi chache lero boma ndi judiciary a mvalo as minister of justice a mzikamanda as eh, eh, eh, eh, chief justice ndi ena onse kumene koko ku dpp director of public prosecution lerolo mukunena kuti mukumanga bushiri ndi mkazi wake abwerere ku south africa azikayankha milandu ya money laundering ya tchalitchi azikayankha milandu ya fraud mtchalitchi chache osati kuti wabera dziko la south africa iyayi osati kuti wabera dziko la malawi ayi koma money laundering ya mtchalitchi mwache apita akayankhe milandu amene ali ndi milandu yayikulu is a criminal lero mwandisekera mukuti apite ku south africa akayankhe milandu mwayiona imeneyo pamene dziko lino likulephera kumanga anthu amene abera dziko lino amene akubera dziko lino on a everyday basis for 10 years one man stealing from this country boma likulephera kuti limange mwenye uja amene ali ku, ku uk zuneth sattar lero mukuti mukumanga bushiri lero mukuti mukumanga uh, atupele muluzi lero mukuti mukumanga profesa arthur peter mutharika lero mukuti mukumanga ndifuna ndikuuzeni ndikuuzeni ndikuuzeni ndikuuzeni mununkha mphira mdziko muno ndikuuzenitu mununkha mphira if that is how you, you, you strategized your politics kuti tikamafika uku tizamba kupanga izi tizamba kupanga izi you are lying to yourselves ndikuuzeni ndiye okay let me tell you mukuona kuti inu amalawi ndinopusa ndinopepera let me tell you Ku South Africa, ine ndakhala ku 24 years and I'm still there. I'll go back ku South Africa. 24 years ndili ndi ana ku South Africa. In 24 years ndaona mi- mtchalitchi amapanga fraud mtchalitchi apita akayankhe milandu ku South Africa kunoko kuno kuli vuto lalikulu nde ndifuna ndiyankhule chonchi musanamange profesa arthur peter mutharika musanamange dr atupele muluzi mu, musanamtumize eh, eh, Bu- shepard bushiri ku south africa we are demanding zuneth sattar first abwere kuno ku malawi kuno ine charles ben longwe am demanding zuneth sattar abwere ku malawi kuno azayankhe milandu ya corruption onse amene ali involved pa corruption yobera dziko siyani uyu wa mtchalitchiyu mumsiye wa mtchalitchi achakwera samaba ku assemblies ku anthu ku assemblies sakuwadandaula anamangidwa siyani za mtchalitchizo tabwerani kuno tiyeni tikambirane nkhani ya dziko limene laberedwa dziko la malawi within four years or four to five years of dr lazarus mccarthy chakwera almost 13 to 14 trillion kwacha imene yasowa mdziko lino achakwera kulephera kuya, ku, ku, kuyankhula sona mu parliament chifukwa cha ndalama za nkhaninkhani zimene zasowa mdziko muno ndikumanena kuti dziko lino lili bankrupt anthu ena anatenga ngongole 4.1 trillion dziko silinakhale bankrupt koma dr chakwera 13 to 14 trillion imene dziko lino sitikudziwa kuti yapita kuti lero mukanene kuti tikamuyimbe mlandu bushiri bushiri azipita azikayankha mlandu ku south africa mukuti mfuna kumanga atupele nkhani kaya shuga kaya chani kaya kudwangwa mufuna kumanga profesa arthur peter mutharika mufuna kumanga namalomba amukhito mufuna kumanga patricia kaliati mufuna mutanthauza chani mutanthauza chani

You've got names of uh, government officials who were involved in Zuneth Sattar's corruption. You've got the names of those people, the activists who were involved in Zuneth Sattar. Timangodabwatu kuti kodi ma activists ena angokusapotani osakutsutsani bwanji. Timadabwatu ife. Ma activists amene anali active mdziko muno kumapanga ma demonstrations ovuta kwambiri mdziko muno amangokulondolani olo muzipanga zolakwika sakutsa sakutsutsa timadabwatu. we suspect kuti some of the activists amene are involved in Zuneth Sattar's corruption ndi amene amakulondolani wolo mulakwe amangokuomberani m'manja in this